ambuye yesu akuchoka pa dziko lapansi anauza ophunzira akuti musatuluke mu yerusalemu mpakana mutazazidwa ndi mphamvu musatuluke mu yerusalemu mpakana mutazazidwa ndi mphamvu ndipo ophunzira amadikira koma funso langa ndilakuti kodi amadikira mwa mtundu wanji nanga kodi ifeyo timadikira kwa mulungu mwa mtundu wanji pa 26 siku la overnight ndikufuna kuti ndizakudalise siku la lero ndi siku lako ndikufuna kuti ndikudalise kodi pamene tikuyembekeza mdalitso wa mulungu timadikira mwa mtundu wanji nanga kodi azathu amadikira mwa mtundu wanji paulo ndi sailasi anagwidwa anali mndende ngakhale anali mndende komano anamva kuyankhulidwa musadandaule ndikumasulani musadandaule ndikutulusani mndendeyi tangodikirani kwa ineyo kodi paulo ndi sailasi amadikira mwa mtundu wanji kwa mulungu ndi zambiri zimene mulungu apromisa mmoyo wathu ndi zambiri zimene ambuye yesu apromisa pa bizinesi yathu pa ntchito yathu pa banja lathu pa ana athu kodi malonjezano amene mulungu atilonjeza ifeyo zomwe mulungu akufuna atichitire kodi ifeyo tili ndi chiyembekezo cha mtundu wanji kodi tikudikira mwa mtundu wanji akuti ophunzira a ambuye yesu the 120 akuti anali mu nyumba imodzi amadikira akuti amapemphera mwapafupi pafupi amapemphera pafupi pafupi akudikira chimene ambuye yesu analonjeza akuti pasakhale wina otuluka mu mzinda wa yerusalemu pokhapokha

tikapita pa acts chapter 2 verse ya 2 mawu akuti suddenly akuti mwazizizi pamene ena onse samayembekezera akuti pamenepo anaona kuti anamva ngati chimphepo the rushing wind akuti chimphepo chinabwera then kenaka akuti kunazakhala ngati chetechete ndipo anaona malilime ooneka ngati moto akuti malilime aja anayamba kutera pa wina aliyense amene anali mu chipinda chija analimo onse 120 kusonyeza kuti mu chipinda chija panali mdaliso wa wina aliyense haleluya ndikufuna ndikuuzenso munomo sindikuziwa kuti kodi munomo mulimo angati komano ikafika nthawiyo munomo wina aliyense alandira mdaliso wake wake haleluya alandira chake chake chomuyenereza iweyo ulandira chako chokuyenereza akuti amadikira kwa mulungu komano samangodikira kungokhala ayi samangodikira

ndifuna muzipanga underline pamenepo akuti suddenly mwazizizi akuti the earthquake shook the earth akuti ndi ndende yomwe inatembenuzidwa inasunthidwa zise ndani ndikusegulidwa kusonyeza kuti pamenepo ndi pamene ambuye yesu kapena mulungu anabwera ndi mphamvu yowatulusa mu ndende imene anali anabwera ndi mphamvu yowatulusa mavuto amene ali koma anabwera nthawi yanji akuti suddenly haleluya mulungu samakumana ndi moyo wako poti iweyo ukufuna kuti ukumane ndi mulungu haleluya sumakumana ndi mulungu poti ukufuna kuti ukumane naye koma mulungu amakumana ndiwe pamene iweyo wakonzeka ukazangomva kuti suddenly kenakano ukuzamva kuyankhulisidwa ukuzamva kulandira zako uziwe kuti wakonzeka ndeno mulungu akumana ndi moyo wako pamene akuona kuti iwe watani wakonzeka akuti ophunzira a ambuye yesu inde amadikira komano sikuti amangodikira mupemphero lokhayi amakhalanso ni nthawi amadya amakhalanso ni nthawi amalimbikisana komano akuti suddenly akuti mzimu wa mulungu unafika koma kodi unafika akupanga chani akuti amapemphera pamene zako sizikuyenda zako sizili bwino pamene ukudikira kwa mulungu kodi umadikira mwa mtundu wanji umapanga chani kapena umapanga chani ukaona kuti mulungu akuchedwa ukaona kuti mulungu akuchedwa ndi yankho lako kapena akuchedwa ndi mdaliso wako kodi umapanga chani ndipo ukuyenera kupanga chani nanga chifukwa chani mulungu amatilola kuti tizidikirabe kwa iyeyo chifukwa chani mulungu amatilola kuti tizingodikirabe kwa iyeyo osabwera nsanga nde kuti akufuna kuti weyo ukonzekere kaye akufuna kuti weyo ukhale okonzeka kena kalikonse kamene kamalimbana ndi mdaliso wako katani kachoke haleluya tipanga chani kuti tikakumane ndi mulungu kapena kodi tikuyena kuti tizikapanga chani pamene tikuona kuti mulungu akuchedwa nanga chifukwa chani mulungu amachedwa tiyeni tiphunzirepo china chake ku nkhani ya ana a israeli tikawerenga pa exodus chapter 13 verse ya 17 tiwerenga exodus chapter 13 verse ya 17 mawu akuti farao atawalola aisraeli kuti apite kuti apite mulungu sadawazerese njira yopita kwa afilisiti ngakhale kuti imeneyi inali njira yachidule. Mulungu adati, Sindifuna kuti anthu amenewa adzasinthe maganizo awo nadzabwereranso ku Ijipiti. Akadzangokumana ndi nkhondo yolimbana nawo. haleluya akuti nthawi imene mulungu amafuna kuti atuluse ana a israeli kuchokera ku egypt kupita ku malo amene analonjeza akuti inafika nthawi yoti farao anavomereza akuti tsopano ndalola amenewa

akuti mulungu kuti fero akalole ana a israeli kuti apite akuti mulungu anachita zizindikiro zosiyanasiyana akuti madzi kusanduka mwazi anthu kumalephera kumwa madzi akuti chabwino ndakana nako azipita akuti ana aja atangoyamba kupita madzi aja asanduka sopano kuti ndi akhale madzi osati mwazi akuti farao anakabwezanso akuti abwerere amene akuti dziko linasanduka achule kudzadza ndithu mu dziko la fero akuti this is too much chabwino azitani azipita koma atangolola kuti azipita anabwezaso chimodzimodzi ndiwe pamene ukupemphera satana amatha kutani kukumasula pemphero lako liku- liku- likuphwasula zinthu zazikulu

Koma mawu akuti Mulungu sanalole kuti ana a Israeli ayende njira ya kwa Afilisiti, njira yayifupi, koma analola kuti ayende njira yayitali. Kodi chifukwa chani Mulungu anati ana a Israeli ayende njira yayitali osati yayifupi? Ayende zaka zokwana 40 osati miyezi itatu akuti mulungu amaopa akuti ana awawa aka- akayenda njira yayifupi iyi akakumana ndi adani akakumana ndi afilisiti akangowaopseza akuti asintha maganizo anena kuti kuli bwino ndibwerere kutiko ku egypt kuja ndi akuti poopa kuti anawa ana a israeli akhoza kubwerera ku zakale zija akuti amenewa ayende njira yayitali chimene amafuna ndi chani akufuna kuti iweyo usabwererenso kwa kale kuja usabwererenso ku tchimo lija usabwererenso kukatangale uja usabwererenso kumaboza usabwererenso kuchigololo kuja usalandire kaye chimene ukufuna chifukwa point inali yakunena kuti ana israeli apite kumalo amene mulungu analonjeza nawenso malo amene mulungu akulonjeza

ku egypt ndi bizinesi yomweyo inakupangitse kuti ubwererenso ku tchimo uja chifukwa chani mulungu alola kuti vutolo lisachoke kaye chifukwa chani mulungu alola kuti muyende njira yayitali muzungulire kaye

mubwereranso ku egypt akuti ana israeli mulungu analola asayende mofewa kaye aphunzire kaye kuti kodi mulungu tingakumane naye bwanji kodi mulungu amayankhula bwanji kodi mulungu tingamukwiyise bwanji kapena tingamusangalatse bwanji akuti anatengera mchipululu muchipululu ndi malo osowa ndi malo osowa kuti ukaziwe za mulungu ndi malo oti ukamuziwe mulungu wako kuti kodi chimene ndikufuna ineyo ndichitenga mwa mtundu wanji chimene ineyo ndikufuna ndichilandira mwa mtundu wanji nanga kodi iweyo pamene mulungu sakupasa pamene mulungu sakulandirisa sakupasa chimene ukufuna umapanga chani akuti mwazizizi anaona mphamvu ya mulungu itasikira pamalo mwazizizi anamuona mulungu kusonyeza kuti pamene tikudikira kwa mulungu tidikire zenizeni tisabwerere mbuyo haleluya tidikire zenizeni tisabwerere mbuyo ndipake nthawi timapembedzera muja akuti davide ananenesa akuti ndi athamangisa adani anga mpaka na ndani ndi apitirire ndi apeze ndipo sindiasiya mpaka na ndilande chimene ndikufuna kusonyeza kuti tikhale ndi mtima osabwerera mbuyo tikhale ndi mtima osayang'ananso kumene tatani tachokera komano tipange focus pa chinthu chimene tani pa chimene ifeyo tikufuna chimene ifeyo tifuna tikalandire kwa ndani kwa mulungu akuti amene akudikira ndi amene amatani amalandira kodi ndangati mwa ife tanena kuti ineyo ndidikira kapena ndangati mwa ife timati ndidikira kwa ndani kwa mulungu akuti ambiri mwa ife timatani timabwerera mbuyo sitimadikira tikuzionera pa ndani akuti sauli ngakhale anauzidwa tikamawerenga

ngati adani akuyandikira ndiye kuti moyo wake uli pa chiopsezo ndeno sanafune kutani sanafune kudikira akuti nsembe imeneyi ndipereka chani ndipereka ndekha atangopereka nsembeja atangomaliza kupereka nsembeja akuti samueli anatulukira akuti kodi wapanga chani akuti ndinaona kuti inuyo mumatani mumachedwa ndeno ndinaganiza kuti ndingopereka ndekha nsembe imeneyi

zizatani zizachitika akuti kudikira kwa mkhristu weniweni ndi pamene akutani akupemphera kudikira kwa mkhristu weniweni ndi pamene akuwerenga mawu ndi pamene akusala chakudya kuti zimene akudikirazo zichitike msanga davide amapemphera akuti ineyo ndili mwana mpakana panopa ndakuliramo sinamuonepo olungama akupempha buledi kapena

pamene ukudikira kwa mulungu ukhale ukuzala china chake cha uzimu pa moyo wako akuti pamenepo uzamuona mulungu akuyendera moyo wako uzamuona mulungu akuchita ndi moyo wako ukudikira mwa mtundu wanji chimene mulungu akukonzera usiku uno akuti ambiri mwa ife timasemphana nazo chifukwa kudikira kwathu ndi kugona timasemphana nazo chifukwa kudikira kwathu ndi kungocheza koma iye amene akudikira kwa mulungu akupemphera ameneyo azakumana nacho akuti suddenly mwazizizi anaona mulungu atafika ndi chida chawo atafika ndi mdaliso wawo mwazizizi anaona mzimu woyera akuwapasa zokhumba za moyo wawo mwazizizi anaona angelo atatulukira ndi madaliso awo kodi iweyo ukutani pamene iweyo ukudikira tikuyenera kudikira zenizeni osabwerera mbuyo

ndi amene amalandira tikuyenera kudikira mu kena kalikonse kamene tikuchita tikamawerenga 2 mbiri chapter 7 verse ya 1 mpakana 3 akuti solomoni atamaliza kupemphera anatani anamuona mulungu atasikira pamene anali kusonyeza kuti solomoni akanapanda kumaliza kupemphera sanamuona mulungu anamuona mulungu pokhapokha atamaliza kupemphera kodi ndi ndani munomo amamaliza kupemphera ndi ndani munomo amaliza kupemphera iye amene amamaliza kupemphera ndi amene akhalisa pa pempherolo haleluya Kiyi woti ukalandire kwa Mulungu ndifuna ndikuuze usiku uno ndikukhalisa pa chimene utani pa chimene ukupanga ukhalisepo pa chimene ukupanga ngati ukuchita mawu khalisamo mukuchita mawu ngati ukuchita zabwino khalisapo pakuchita zabwino khalisapo pakudikira ngati lili pemphero khalisapo popemphera kodi ndikusala chakudya

anali ndi njala osadikira kuti inde ndikhale kaye ndi njalayi Mulungu andipasabe chimene afuna kuti atani andipase pamene ukusala umalandira mdaliso akuti you must tarry udikire ukhalisepo osasiya kapena osatuluka mu chimene weyo ukuchitacho kodi taziwa kiyi woti talandira usiku uno ndikukhalisapo

osasiya umuimbire Mulungu upemphere haleluya ndipo ukapanga mosasiya umuona Mulungu akukuchitira akuti zimenezi you must tarry ukhalisepo osangosiya komano uchite non stop umuona Mulungu akukuchitira china chake